igbo ekene m ụnụ obi adịrọ m mma na nke taa maka na o nwe ihe na-agbagwoju m anya m na-afụ anya na-agba m mmili o teena arị ya bụ ihe na-achịghalị m na mmụọ m wee sị ka m kwupụkene ya ka m ma ma ọ sọ m na-afụ ya bụ ife maka na ama m na igbo tụrụ inu sị na okenye anaghị anọ n'ụnọ ewu anwụọ n'ọgbịrị okenye anaghị anọ n'ụnọ ewu anwụọ n'ọgbịrị mana nke taa dịzi ka okenye na-eji aka ya wele ewu manye n'ọgbụ ka ọ nwụa ebe afụ kedu nke bụ na okenye nwe ụnọ okenye nwe anị igbo kedu nke bụ na diọkpara igbo ndị nna anyị bụ ndị igbo ga-anọkata were mmanya bekee mmanya wine mmadụ amarọ ka e si lụ were na-atụ nkwụ nwaanyị kedu ihe nke a pụtara aghọtarọ m amarọ m ihe unu na-emezi unu ewelụzi omenanị debezie n'akụkụ na-emezi omenelu ị nọgidegokwa dọ n'anị jụọ onwe gị ajụjụ sị kedu ife bụ kedu ife kpatalụ o ji bụrụ nkwụ enu nkwụ ọ bụghị ngwọ ya nkwụ ọcha ka e ji agba nkwụ nwaanyị kedu ihe kpata e ji nesịa anya emume a kpọọ ya ịgba nkwụ nwaanyị e nesịa ndị nna nna anyị ha bụ ndị gboo bụzi ndị ichie tata baa ya ịgba nkwụ nwaanyị ma kwubie kwekọrịta na ọ bụ mmanya nkwụ enu ka a ga-eji na-eme emume a unu echego echiche banyere ya unu echego echiche achọghị m ịbịa kwube gaba maka na mbọsị ọzọ m ga-ewepụta oge kọwaa maka ihe bụ o ji bụrụ mmanya nkwụ enu ka e ji agba nkwụ nwaanyị maka na ụfọdụ ụmụ igbo na-emezikwana alụ chee nnọọ ahụchara m ya bụ ihe na-arụ m afọ ị gaa n'iru akwụkwọ bụ facebook ị na-afụgasị ndị na-agba nkwụ ị nee anya na mmanya e ji adịghị m ekwuzi iko ede eji maka na iko oyibo o nwezi onye na-ejizi iko nkwụ apịla apị eme ya bụ ihe adịghị m ekwu nke a na onye na anyị na-afụ mmanya na-acha mmee mmee ị na-afụ nke na-eji oji na onye hapụzie nkwụ ọcha na-acha nkwụ dịka chi si kee ya ya bụ e tesịa nkwụ nkwụ gwụ e gbutuo ya were emela ihe ọzọ ụnụ amarọ ihe mere ji dị n'ọfụ na na-eme amarọ m ka o si ya bụ ihe na-arụ m afọ n'ụtụtụ a anọkata m baa n'iru akwụkwọ ana m afụbulu ya kamgbe ọ na-afụ m nke ọ na-arụ m afọ m wee sị ka m bịa jụọ ụnụ ụnụ atara akwụ kee ka eze ụnụ dị mbọsị ọzọ m ma-abịa kọwaa ihe a n'uju ihe mere o ji bụrụ nkwụ enu ka e ji agba nkwụ nwaanyị ee maka na aghọtaghịzi m ihe na-emenụ e kwesịrị ịgwa ụmụ igbo okwu ọ kacha ndị ichi- ndị o- ndị ndị gboo nọ abụzi omenala na-eme n'elu mmadụ ahụkwana ahụ ụbọchị nke m adịkwekwe ọchị adaghị atọ m onye ọbụla likwa adụ ka ọ dụọ ya ọdụ welụkwanụ ile gụọ eze unu ọnụ wepụkwanụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ unu wee na-ewepụ omenala anyị ka unu mara nke unu na-ewepụ maka aṅaba osibe ma ọ bụrụ na onye ọkịjapa anyị uche unu dị ya uche unu dịkwa ya o wee nụ nkwụ ọcha nkwụ ọcha nkwụ enu dịka a sị Chike ya gbaa nkwụ nwaanyị n'ịkụ afọ ya si daba ọ na-amara ihe o ji dị ụtọ anyị ga-enwe o nwee okwu nwee ajụjụ ị chọrọ ịjụ tinye ya na ngalaba okwu ọ bụrụ ihe m ga-ede m wee dee ọ bụrụ ihe m ga-adọnọkwa ala kọwatalụ gị tinyekwu ya n'ihe onyonyo ewefu ịghọta ee eh? maka na a sị na ikwu amaghị ibe ezi ya nwata na-akụzili okenye okenye akụzielu nwata unu ahapụzina omenala anyị ka ọ na-ana n'iyi uche unu dịkwa na iwe na-ewe m ya bụ ife adịrọ mma biko ọ gịnị dị ka emesịanụ